kunnafoni sanuma o bɛ maa bɔ dibi la eitv e filɛbaa jama mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ ong femme et développement ye lajɛ dɔ kɛ ɲɛnaminimafɛnw tali ni binkaniwalew kɛlɛli kan kayi guvɛrinora kɔnɔ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na walasa ka laadala mɔgɔw ani diinɛ mɔgɔw kunnafoniya aes jamana ɲɛmaa saba ka kumakanw la kayi marabolo ɲɛmaa ye lajɛ dɔ kɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na mɔgɔ ba tan ni kɔ de sara ɲinan ɛsipaɲi tagasira la kɔgɔji kan sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛ na cogo min na bakuruba tɛmɛnenw na walasa ka dɔ bɔ ɲɛnaminimafɛnw tali ani binkani walew la ong femme et développement ye lajɛ dɔ sigi o kan alamisadon desanburu kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni naani kayi guvɛrinora kɔnɔ jika jara ale tun bɛ o kɛnɛ kan an ka jɛ ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na alamisadon desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani ong femme et développement ye lajɛ dɔ kɛ kayi guvɛrinora kɔnɔ min tun bɛ ka tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw tali ani binkanni walejuguw kɛlɛli kan kayi marabolo kɔnɔ a ka porogaramu hukumu kɔnɔ o min jukɔrɔmadonnen don lameriki jamana fɛ porogaramu dɔ de bɛ ong femme et développement bolo n'an ko ko wapɛv n'o ye les femmes contre l'extrémisme violent ye o ye jumɛn ye musow wulila ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa kɔlɔlɔ min bɛ jamana in kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛ bi sigikafɔ a kuma in kɛra o porogaramu ka baaraw kɔnɔna de la laɲini ye jumɛn ye sisan a jateminɛ y'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔna na n'o ye farafinna jamana caman fana ye sigikafɔ minnu bɛ kɛ desizɔnw taliw la musow da tɛ don a kuma na bon porogaramu wapɛv ale ka laɲini ye sigikafɔ bɛ kɛ jamana kɔnɔ fan o fan musow ani sifinlakaw n'o ye zeniw ye olu da bɛ se ka don cogo min na décision tali ani kɔlɔlɔ min jamana kɔnɔ o kɛlɛli la musow sen bɛ se ka don a la cogo min na donc bi sigikafɔ table ronde in n'an y'a kɛ yan nɔ n'an ko consommation l'extrémisme violent danfara min bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ eh, an kumana o de kan eh, a hukumu kɔnɔna na an ye wele bila maa caman ma surtout kɛrɛnkɛrɛnya na gouvernement tun bɛ ka service minnu sigi minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen yɛrɛ bɛ eh, dɔrɔgu kɛlɛli ma ale ni eh, dɔgɔtɔrɔw ani farimasiw ani an ka laadalamɔgɔw ani dugutigiw an y'olu fana wele eh, walasa an ka se ka hakilinafalen kɛ yɔrɔ bɛɛ ni a taabolo don nin lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mɔgɔw hakili caro ka na k'a fɔ ko fɛn bɛ yen nɔ fɛn min n'o ye fɛn jugu ye donc ko tɔw bɛ nalen kɔfɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ka kan ka fɔrɔmɛ u kan ka kalan cogo min na mais nin ye fɛn ye fɛn min ni jamana yɛrɛ wulil'a fɛ fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn jamana mara de don quoi donc eh, yɛrɛ hakili la sɔgɔmada na i ye maaw yan nɔ cakɛda dɔw yan n'u b'a fɔ a ma ko ocs donc office central des stupéfiants o ye cakɛda ye cakɛda min n'u sigilen don pour que ka se ka fɛn o fɛn ye eh, minfɛn juguman minnu bɛ se ka mɔgɔ hakili bɔ a hakili kan olu bɛ yen mɛ yan nɔ ka hakilina d'a ma baara ko in kan donc jamana y'o kɛ filanan fana jamana ye cakɛdaba dɔ dayɛlɛ n'u b'a fɔ politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme n'o ye ka banbaganciya wale ni dansago wale ani jatigi wale k'o kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ i n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na ka fɔ an y'a ye k'a fɔ dansago wale banbaganciya wale jatigɛ wale tigilamaw o bɛ ka ka an ka denmisɛnninw nɛgɛn ka don nin ko in na u bɛ don n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ mais ni hakili bɔra yen nɔ n'u y'u sɔrɔ ka kum'u fɛ o yɛrɛ y'a dama dɔrɔgu ye n'o banna o b'u sɔrɔ k'u lamara u bɛ fɛn de k'u la u bɛ ɲɛnaminimafɛnw de d'u ma ni o b'a to so bɛ tunun u la kungo bɛ k'u taga yɔrɔ ye donc kayi région na an y'a ye k'a fɔ a bɛ yan nɔ fo ka dama tɛmɛ jamana dun wulil'a fɛ mɛ an y'a ye k'a fɔ banbagaciya wale dansago wale ani jatigɛ wale u bɛ kɔrɔnyan fan fɛ u bɛ jamana cɛmancɛla fan fɛ mɛ aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ni san laban ninnu na donc euh, fɛn min ye euh, binkanni wale o komansera ka na anw fana fɛ lajɛ in nabaga dɔw y'u miirina di sigi in nafa kan ka kɛɲɛ ni wale ninnu kɛlɛli gɛlɛya ye kayi mara kɔnɔ n'u ka lajɛrɛ in vraiment a ɲana yɛrɛ de kojugu parce que n'i y'a mɛn dɔrɔgu kɛlɛ dɔrɔgu bɛ kɛlɛ an bɛ passer ni jeunes ye mais musow ni musow sen t'a la dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ donc musow an ye explication d'u ma u y'a faamu ko k'olu tun bɛ siran u ka taa ɲɛfɔli k'anw ye ko n'i ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i tɔgɔ fɔra la anw ka baara in na mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ an mago tɛ mɔgɔ tɔgɔ la an mago tɛ mɔgɔ jamu an bɛ juste information dɔrɔn nɔfɛ u ka kote la k'a fɔ an ye dɔrɔgu bɛ feere nin yɔrɔ la a bɛ nin yɔrɔ la karisa ni karisa b'a kɛ a banna an mago b'o de la n'aw kɛ an yɛrɛ b'an ka méthode employer pour que ka t'u minɛ donc tant que olu ma fara an kan ka kɛlɛ kɛlɛ dɔrɔgu tɛ se ka kɛlɛ sans l'implication de la population ne fɛ nin ko in bɛɛ de kan k'i sen don a la Eh, fede ka nin baara in baara ɲɛnamaba de don bɛɛ de kan k'i senna mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw muso denwolo ka gɛlɛn k'a bɛ taa laban laban cogo dɔ la musolakaw an ka dɛmɛni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka gouvernement dɛmɛ eh, gouvernement ka lasigiden minnu bɛ an fɛ kayi yan kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ka waleya baara ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminifɛnw tali ni a donni yɛrɛ kayi mara kɔnɔ o kɛlɛli ma an ka fɛɛrɛ kɛ an ka an n'u ka an bolo di ɲɔgɔn ma yasa an bɛ se ka nin ko ninnu kɛlɛ ka bɔ sigida la cogoya min na. lajɛ in kuncɛra ni welewelemada ni damakasi ye kɛnɛ labɛnbaaw ani nabagaw fɛ. welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma ani an balakaw ma n'o ye musolakaw ye eh, an ko o ɲɛnaminifɛnw tali bi kuma fanba kɛra o kan mais hali sisan eh, sabula n'i y'a mɛn ko bɛn eh, sifinnakaw n'o ye zenu ye ani an balakaw kɔlɔlɔ ninnu a caman fanba bɛ bin olu de kan kuma kɛra mun yɛrɛ kan ɲɛnaminifɛnw tali o caman fana sifinnakaw de bɛ a caman ta bien vrai que maakɔrɔba dɔw fana b'a ta mais a tabaga fanba bɛɛ ye sifinnakaw ye an kɔni ka laɲini ye a ko in bɛ se ka ban cogo min na jamana in kɔnɔna na sabu fɛn o fɛn bɛ se ka fiɲɛ don mɔgɔ ka adamadenya taabolo la o tɛ fɛn ɲɛnama ye adamaden ma ne b'a fɛ nin lajɛ in yɛrɛ min nin min yɛrɛ filɛ ka kɛ eh, nin ɲɔgɔnna caman de ka kɛ ka warankata kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka musojɛkulu bɛ yen n'an sera ka nin nin lajɛ in sigi ka baro in kɛ ni olu ye kelen kelenna ye u bɛɛ k'a faamuya i n'a fɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan bi bɛɛ y'a faamuya bɛɛ y'a ye i kan ka jɔyɔrɔ dɔ fa peut-être i m'a fa ka s'a dan na nka n'a warankatala an sera ka nin kɛ an ka muso jɛkulu kunna a bɛ fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ eh, dɔ fara u yɛrɛw ka engagement kan ka kɛlɛ in kɛ kayi marabolo ɲɛmaa ye welekan dɔ bila alamisadon tɛmɛnen diinɛ ani laadalako ɲɛmɔgɔw ma walasa k'u kunnafoniya an ka jamana saba in kumakanw na CEDEAO bɔli hukumu kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada adama mayiga ka sɔrɔlenw na alamisadon desanbu kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni naani walasa ka dugutigiw laadalamɔgɔw ani diinɛɲɛmɔgɔw kunnafoniya AES jamana ɲɛmaa saba ka kumakan na ni o bɛ tali kɛ CEDEAO bɔli hukumu na kayi marabolo ɲɛmaa ye lajɛ dɔ sigi kayi jagokɛlaw tɔgɔlasoba kɔnɔ parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw bakuruba la u y'a jira k'a fɔ an ka laɲini k'an yɛrɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye sanko an ka yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na sanko an ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ se ka sabati cogo min na o waleya nin o tɛ bɛɛ fɛla ye o de kama CEDEAO fana ko k'u ka kalo wɔɔrɔ halisa k'u b'o di an jamana saba ninnu ma k'u ka kumaɲɔgɔnyaw ka taga halisa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ nimisa ka segin an kɔ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se k'an nɛgɛn halisa an ka segin an kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko o wagati tɛmɛna an ka dugudenw an yɛrɛ bɛɛ ko o kuma t'a la bilen o wagati tɛmɛna ni lajɛ in anw nisɔndiyalen don bi sabula eh, kabini transition nana an bɛ ala fo ka ala barikada an ye laɲini min kɛ k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la anw de bɔra ka yan k'a fɔ k'an tɛ CEDEAO la an bɔra an ka bɔ an y'a laɲini k'an ka faamaw de fɛ faamaw fana y'o lasabati ni ni jamana saba in ye u ko ko an an bɔra an tɛ an bɔra CEDEAO la parce que CEDEAO nafa t'a la gɛlɛya dɔw kɛra jamana kɔnɔ an ma CEDEAO ye mɔgɔ tun bɛ ka kantigɛ anw ma CEDEAO ye mɔgɔ bɛ ka faga anw ma CEDEAO ye n'anw k'an bɔra an bɔra anw ani jamana saba bɛ ɲɔgɔn fɛ o jamana saba in bɛɛ ko k'u bɔra munna u b'a fɔ k'an tɛ bɔ marabolo ɲɛmaa ka gafe kalannen kɔ a ye walawalali kɛ kumasenba saba la ni olu nafa ka bon kosɛbɛ nin papiye de kɔnɔna na dakunya saba laban ninnu min fɔ laban na k'a fɔ janfaw bɛ ka siri an kɔnturu la wa janfa yɔrɔjanko tɛ o de kama k'an ka sɔrɔdasiw k'u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka wuli k'u jɔ k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ mise en alerte maximale o kɔfɛ fana ko jamana nin bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ kɛlɛkɛ kɛnɛba kelen ye an b'a fɔ min ma ko théâtre d'opération o kɔrɔ de ye mali bɛ se ka taa burukina burukina bɛ se ka na mali la an bɛɛ bɛ se ka frontière ko t'a la bilen an bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de sa o fila kɔfɛ sabanan ye min ye min y'aw yɛrɛ ɲiyɔrɔ ye o ye k'an k'an janto population bɛɛ k'i janto population bɛɛ ka a ɲɛ yɛlɛ sabula an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u fɛɛrɛ ka bon u fɛɛrɛ ka ca u yɛlɛmabolo ka ca n'u y'a ɲini sanfɛ u m'a sɔrɔ u bɛ bɔ ni dugumala ye dugumala o ye jumɛn ye bɛ se ka bɔ ni population ye o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye k'an ka denmisɛnninw caman ka wari di terrorisme ma k'an ka denmisɛnninw caman nɛgɛn ka don ka tugu gurupu ninnu kɔ parce que u b'a fɔ u y'an dɔn kosɛbɛ u n'an mɛnna ɲɔgɔn fɛ u y'an kalan k'an dɔn u b'a fɔ ko wari ka di ninnu dɔw ye wari ka d'u ye u baara t'u bolo u taa ka wariba poropose u ye k'an bɛ tugu denmisɛnninw bɛ se ka tugu tiɲɛnikɛla ninnu kɔ o ye fɛɛrɛ dɔ ye fɛɛrɛ dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ fana u bɛ se k'u ka mɛrisenɛriw u ka mɔgɔ labɛnnenw u se k'olu labɛn k'u ladon yɔrɔw fɛ an jan tɛ yɔrɔ minnu na sɔrɔdasiw tɛ yɔrɔ minnu na u ka fɛɛrɛ dɔw fana bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw la wuli fanga kama nka aw dugutigiw aw laadatigiw n'i y'a mɛn ko fanga fanga a fɔlɔlen don aw de la an bɛɛ kan ka lakana kɛ dugu lakana dugutigi fɔlɔ de b'a jɔyɔrɔ fa a la o de kama aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ aw ni kungotigiw n'o bɛ donsow ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yaasa n'a ye fɛn ye sigana fɛn ye n'a ye mɔgɔ ye sigana mɔgɔ ye n'a ye bolifɛn ye sigana siga bɛ min na aw kana aw sigi a y'a lase a se yɔrɔ la maa minnu tun bɛ nin lajɛ in kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ u bɛ aes jamana ɲɛmaaw ka nin hakilina ninnu nɔfɛ wa u b'u dɛmɛ n'o ye an ka perezidan saba ye aes mɔgɔw ye min fɔra u ye ko ka kalo wɔɔrɔ fara a kan kalo wɔɔrɔ in ko de b'a kɔ an ka ɲɛmɔgɔw ils sont avisés c'est des responsables avisés u b'a dɔn min b'a kɔfɛ o de y'a kɛ u y'a yira k'a fɔ olu tɛ jɛ ni kalo wɔɔrɔ ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini n bɛ kuma kelen f'aw ye maa minnu tun b'an ta k'an d'u ma k'an di an juguw ma bɛɛ b'o dɔn nin denmisɛn ninnu de nara k'o ban k'an bɔ jɔnya la k'an ka hɔrɔnya d'an ma k'an ka jamani bɛɛ lajɛlen ta k'a d'an ma k'an ka danbe segin an ma o kama ci bilara kayi population bɛɛ ma bi bɛɛ ka bɔ k'a jira k'a fɔ an bɛna an ka président saba in soutenir u k'a dɔn k'a fɔ an b'u kɔ kalo wɔɔrɔ min farala a kan an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini mali sifinnaka bi duuru ni wɔɔrɔ de tora kɔgɔji la ka bɔ kayi marabolo la o la waati sera fɛɛrɛw ka sigi sen kan walasa ka dankari kɛ nin bɔnɛ ninnu na suzan tesuke ale ye ɲinini kɛ o ko kan an ka jɛ k'a ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na mɔgɔ ba tan ani kɔ de bɔnɛna u ni na ɛsipaɲi taga sira la kɔgɔji fɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoli ye min bɔra alamisadon desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni naani ɛsipaɲi tɔn dɔ fɛ min cɛsirilen don kɔkanmɔgɔw ka jɔsira sariyaw lafasali la O bɛ i n'a fɔ mɔgɔ bi saba de tora kɔgɔji la tile kɔnɔ san ba fila ani mugan ni naani in na mɔgɔ minnu tora kɔgɔji la olu bɛɛ lajɛlen hakɛ cayara ni kɛmɛ sara la bi duuru ani seegin ye ka tɛmɛ san tɛmɛnenw ta kan ka kɛɲɛ ni nin kunnafoli in ye mɔgɔ ba tan caman bɔra afiriki tilebinyanfan fɛ ɲina ka taga kanari gun na desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko kamalen bi duuru ani wɔɔrɔ ni kɔ ka bɔ kayi mara la olu tora atlantik kɔgɔji la ka sɔrɔ u tun b'a fɛ ka se ɛsipaɲi o la a nafa ka bon kosɛbɛ ka miiri kokura sifinnakaw ka yiriwali fɛɛrɛw la u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ sani u ka ɲɛnamaya ka bila farati la kɔgɔji kan Nin kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IAI TV tele min b'aw dɛmɛ ni aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ